Igbo ekele m unu ndị Igbo nọ ka ndị ofe Igbo ekele m unu unu anọkwu ya egwu adị ya biko Obinanka biko ekwe m Their Majesties abịara m ụwa afọ our leaders the crop of Igbo society ndị Igbo ji wee bili ịmakwa na a tụọ bọmbụ ebe a na Igbo agwụgo mana Obinanka nwee ihe o ji ọ sịrị onye ọbụla cross gate ebe gịnị biko ee eh, orange

maka omenala Igbo ka o si metụta ili ji mụnwa bụ Ọzọnkpụ chief mụnwa bụ Ọzọnkpụ chief Uche Nworah PhD ee eh, abụ m onye nkụzi enwere m business school Ụmụnna Business School na Abuja ọ Abuja ka m si wee bịa taa ndị House of Integrity sị m bịa ka anyị na ụmụnna anyị nọrịa wee sị na ọ ga-adịrị fa mma ife ọzọ m na-alụkwa dịka aka ọrụ ee ọhamadike Ijele Ọraukwu kee ebe ọ nọ Ijele Ọraukwu ọ nọ nso ife ọzọ m na-alụkwarụ ndị igbo bụ na m na-ejelu ndị igbo ozi ana m eme ife gbasara ụfọdụ na ebe a na-esonye m n'iru akwụkwọ ebe anyị na-eji na-agbasa ozi wee na-eme ife gbasara ndị Igbo ọ bụrụ na a chụwa ndị Igbo a ga-akwụkwụ na Naịjirịa anyị so na ndị izizi a ga-akpụpụta mana o nweghị ihe a ga-eme anyị anyị wee sị na ọ ga-adịlị anyị mma abụ m onye Enugwu Ukwu Enugwu Ukwu bụ isi diọkpara n'Ụmụnri unu ma na a sị na Nri bụ ebe ndị Igbo si wee bido ije ya bụ akwụ m ebe a taa n'afa ngọzi ndị Ụmụnri ndị nna nna anyị fa wee sị na ọ ga-adịrị ọra nọ ebe a mma ife anyị bịara ime taa bụ gịnị ka ife anyị bịara ime iri ji biko ibutere ya a sị ka onye ọbụla malụ ndị na-awa ji n'anị Igbo bụ sọ ndị eze ebudebere ya ọ sọ ndị eze na-awa ji ọ bụrụ na i liju afọ be gị ị pụta ị kpọkọ ndị mmadụ sị na ị na-awa ji emekwene ya ị dara iwu nọọ ndị eze wachaa ji ndị subjects anyị nwe eme gịnị anyị lie ji ji ka anyị bịara ebe a ka anyị lie kedu ife anyị ji gbakọrọ ebe a taa ka anyị lele ka o si dị na mbido kedu ihe bụ ụdị ji a na-eri unu ma na mgbe gboo o nwe ndị a na-akpọ di ji nwee ndị a na-akpọ eze ji mgbe gboo ji bụ isi mkpụrụ a na-akụ n'ala a na-akwanyere ya ugwu mgbe anyị pere mpe ọ na-aga n'ala obodo anyị nna nna m o nwere ọba ji bụ ife eji malụ onye igbo gbasiri ike onye igbo na-eme ọfụma onye igbo siri ike a na-akwanyere ji n'ala igbo ugwu kama na ihe a sị ka ekwuo taa bụ na biko president anyị ego dị mkpa ka m jụkene gị ọ bụ na m ga-asị ka m jụọ gị ji a na-eri ebe a taa ka ebe esi kọta ya zaa n'ọsụmeri ka ebe esi kọta ji a na-eri n'ọsụmeri dịka a na-amapụrụ dịka a na-ama njakịrị ka esi eme n'ala Igbo ji a na-eri eri bụ ji na-eri ị kọta n'ubi ọ bụrụ ị je ugwu sakidọm ị je gote ji ị bute ị sụọra anyị si anyị lie ka ndị echichi ọ bụrọ ka esi eme anyị wee na-ekwu arọ aga arọ ọzọ ugbo anyị anyị ga-ajụkwa ji anyị na-eri o si Anam ka o si Oko mgbe ọ bata anyị ga-ajụkwa ihe ebe ji a na-akọrọ anyị si wee bịa kedu ihe eji ekwu nke a ihe eji ekwu a bụ ọ eziokwu na anyị na-ebi na mba unu ma na ndị Igbo anyị dị ka ndị Juu anyị na-akpagharị akpagharị ya na be anyị a ga-ezuru anyị mana ọ bụrụ na ịma anawụzi ụmụ ndị ka nọ n'ụlọ Igbo na-adịghị ego eme gịnị akọ ugbo ife a na-ekwu bụ anyị bịa n'arọ na-abịa abịa iri ji si nwee obere nke esi n'ala Igbo me gịnị wetara anyị ka anyị lie ọ ya bụ nke izizi ife ọzọ anyị sikwa ka anyị kwuo taa biko kedu uru iri ji bara n'ala Igbo na ọ bụrụ oyibo kedu the significance of iri ji n'ala Igbo ma ọ bụ ịwa ji mana e nwere emume esi eme ya obi na-aka agbara mbọ ka o si dị na nka ka anyị si eme n'Enugwu Ukwu tupu igwe awaa ji o nwere ife a na-akpọ ịkpọ ji ya bụ nke izizi a na-ebu ụzọ eme ịkpọ ji bụ mgbe abịa n'afịa bụ unu ewee gwa onye ọzọ mkpụ dịka otu anọghị ọzọ mkpụ igwe ga-enye ya ikike si ya je kpọọ ji n'afịa ọ kpọzie ji ife ọ pụta bụ na ama ebubatazi ji ochie na ji ochie emego gịnị anago ebubatazie ji ọfụ mana ebubata ji ọfụ ndị echichi ama erikwe ji a ga-asị anyị nwee ndidi ọ na-abịa izu ụka anọ ka a kpọsịrị ji ọ mgbe ahụ a na-emezi ife a na-akpọ gịnị a na-akpọrọ ọnwa asatọ

ka aka na-agakwa kedu uru ili ji na ịwa ji bara n'ala Igbo nke mbụ nke mbụ o nwere social significance kedu ihe ọ pụtara unu fụ ka anyị si wee nọkọọ taa president ọ nọ nso president anyị bịa n'arọ ọzọ si na-akpọta ndị ofe si na-akpọta ndị ugwu ke maka ihe ọ wụ ke maka ya ka anyị na ha wee na-emekọ ka fa na-ama ka anyị si eme ka fa na-eri nri anyị na-afụ ka anyị si akwado ọ nya bụ nke izizi maka ọ kwa ebe a na-eme n'ụdị ihe a ka a na-eme gịnị anụta di na nwunye ebe a ka a na-akpakọ nkata maka ịzụkọ afịa ọ bụrụ nke izizi nke abụọ wee wụrụ economic significance of iri ji na ịwa ji ebe anyị nọ prezidenti amaghị m atụmatụ unu bu n'obi n'arọ ebe anyị nọ ka a ga-anọ wee tụọ alo maka ihe a bụ Igbo ezue kedu ife anyị ga-eme nọ na ndịda ndịda adịchasịkwa mma bụrụ ma o nwere mgbe igwe na-ekwu okwu si na ji ya na-eri ebe a maka ndị na-eje mkpụrụ ụmụ ndị a na-anagụzi awa na-ekwu na ọ ebe a ka a ga-anọ wee na-atụ alo ka a ga-esi dozi be anyị ka anyị kwupụtara ụfọdụ nsogbu anyị nwere na be anyị unu ma na ndị na-atọ mmadụ biri na be anyị ụmụ akwụkwọ be anyị anaghịzi enweta ọrụ enweghịzi ebe a na-eje arụ ọrụ ka a na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ nsogbu erika ndị mmadụ gbazikwa ọsọ na villages gbapụtacha na township ọ ụdị ebe a ka anyị ga-anọ wee na-atụ alo ka anyị ga-esi wee dozi be anyị nke ikpeazụ bụ na iri ji na ịwa ji ọ dị symbolic ke ka o si dị symbolic ji na-egosi ngọzi Chukwu ọ na-egosi ekele ka anyị kelee Chukwu na nke o mere anyị anyị wee kọpụta ji wee na-ayọzi ya ka o nyere anyị aka ka anyị wee sonyekwe n'ala ka o mee gịnị ka o puo ọ na-adịghị onye ọbụla nọ ebe a na-ayọ Chineke ka ọ gọzie ya gọzie ezinụlọ ya gọzie afịa ọ na-azụ gọzie ọrụ ọ na-alụ ọ ụmụ ulu a ka iri ji na ịwa ji bara n'ala Igbo anyị wee na-asị ka anyị riri ji n'arọ a ka anyị mekwa gịnị ka anyị bịa n'afọ na-abịa abịa mana ọ bụ ofu okwu m chọrọ ịgwa ndị na-achịkọ ihe a anyị ga na-arịọ ọzọ biko si kpaa aka n'oge e ji eme ya maka afụrọ m ụmụ anyị ebe a afụrọ m ụmụ anyị maka na mgbe e ga-etinye ife a na-eme n'ebe ife na-abụ ụmụ anyị ụfọdụ adabago biko nụ ka anyị na-eme ya mgbe ụmụ anyị ga na-apụta ka fa na-afụ ka anyị si eme na-afụ ka anyị si eje maka na ike agwụkwago ụfọdụ anyị anyị na-ewezi baton wee na-eme gịnị na-ahand over biko ka a na-etinye ya mgbe fa bịa a na-afụ ife anyị na-eme o nwekwa ife ọzọ m chọ ka e mee o nwere nwoke a na-akpọ John Okakpu John Okakpu bụ onye Ogidi ọ an airline pilot ọ na-akọ ji n'akpa na be ya na Ikeja ka anyị sịkene ndị nne na nna nọ ebe a biko na ụnụ na lota ị na-ebi ezite inwe nnukwu eh, ebe ị ga na-akọ ubi be gị a na-akọzi ji n'akpa ka anyị sịgodu ụmụ nwaanyị kọgodu nụ ji n'akpa n'arọ a apụta n'arọ ọzọ House of Integrity n'oge ife a na-eme ka e meere ha obere exhibition n'ilo onye ndị nke ji ya ka wee bu ibu e mee gịnị e nye ya prize nye ya ego ibe anyị ekene m ụnụ ma akwụsị ka ọ dị mma hụ daalụnụ kụọ nụ aka kụọ nụ aka Ezeudo Enugwu-Ukwu n'Ụmụnri Ọzọnkpụ Uche Nworah PhD convener Anambra Fest daalụnụ ndị be anyị kụkwa nụ aka nwanne ọba biko kụọ nụ aka biko kụọ nụ aka thank you Ezeudo n'egbughị oge ụnụ aga m akpọlite onye ọ dị ka ọ dị nwanne m nwoke si n'afọ ọzọ wee